Makosana ndi khumbokhumbo lathu kunena kuti tikati tibwera ndi update tikubweretserani nkhaniyo nde ife ndikumabweradi osati kulepheranso kupezekapo pa platform yathu yi. Now ndabweretsa nkhani yanu ija nkhani yokhuzana nda Sam Kawale, a Colleen Zamba komanso ndekutitu amenewawa a Sosten Gwengwe. Ma guy atatu amenewa anaphula scandal makosana nchifukwa chake police akulephera kuti kodi no ndiyiyambira ayiyambire pati no kuyiyankhulira fukwa olo ineyonso yanditengera nthawi ma guy kuchiwelenga chati kuchiwelenga kuchipwanyapwanya mm aya muli zinkhani umu chabwino koma tingoyesa kuyika mwa simple kuti muyimvesese akunena kuti kutekotu a Sam Kawale a Sosten Gwengwe ndi a mai Colleen Zamba anamenya ka alliance ndikupeza izitu malingana ndi platform for investigative journalism madolo odziwa kufufuza aja anamenya ka alliance konena kuti basi tiphulane scandal pamene paja ya ma billion osati masewera akuti zinalitu motere iwowa anatenga ndalama zokwana 750 million malawi kwacha ndukazipeleka ndekuti ku butchery kwina kwake ku UK uku tipaseni fetereza mwaidziwa za fetereza waku butchery uja koma ndeti fetereza uja sanatani sanatu sana sanapelekedwe fine koma ndalama zijatu zinapita mpaka ndekuti no kaya kaya kaya anapanga motani kaya kaya anazidya ndalama zija Palibe chimene chilichonse chinadzatulukapo from there. Imeneyo ndi yoyamba. Yachiwiri ndi nkhani yokhudzana ndi kunena kuti anthu amenewa anagwirizana ndi kampani ina ya East Bridge. Anapezeka zonena kuti anagwirizana nayo kunena kuti no izigula nde kuti no fodya kwa alimi, kumagula basi m'makwacha osati m'ma dollars, kudzabwera pamene paja nde kuti ndi kudzayambanso mpakana kumakatenga soya, kwa alimi eh kumakatenga soya beans kunena kuti okay alimi tipaseni soya mutipatse pangongole tizakupatsani ndekuti no feteleza matumba a feteleza mpaka na alimi anapereka soya uja koma ndekuti fetelezayo osatani osamulandira mwaimva eti nkhanitu yokhuzana ndi feteleza wa ku butchale makosana pamenepo nde sitikhazikapo kwambiri chifukwa chonena kuti inutu nkhani imeneyi munayitsatira komano kungoyika mwa simple akunena chonchi A Sam Kawale, a Sosten Gwengwe, a mai Colleen Zamba anamenya ma deal awo kumeneko kupanga withdraw ndalama zokwana bwanji? 750 million Malawi Kwacha ndikukazikhuthula nde kuti ku butchery ina yake ku London ku UK kumenekoko. Tikufuna mutipatse fetereza. Kupezeka zoonena kuti anthu aku aja nde aku butchery aja ayi zimenezo musadandaule iyayi ee tipanga zimenezozo fertilizer uja sanatani sanabwere koma ndalama awapasa kale fertilizer sitinamuone ndeno zinakhala bwanji nanga kodi ndalamazo muzibweza chifukwa kenako zinazaphulika anthu ndikuzindikira zoonena kuti amakagulatu kuti kotu fertilizer ku butchery Ndalama zija sizinaoneke kunena kuti kodi zinabwezedwa kaya zinakhala motani, ngati zinabwezedwa nde zinapitano mmatumba andani, pamenepo mpamenetu pakubwereratu nkhanitu ya mlandu pati pamenepopo chifukwa ndalama zija sizinapangidwe recovered kuti mpakana zioneke kuti no ndi izitu ndalama zija, pamenepopo mpamene makosana amenewawa akubwererapo kunena kuti no ayankhe bwinobwino kuti mwina mwake ndalama zija kapena zinapangidwa retrieved zitabwerezeretsedwa nde iwowo anazipondereraponderera kapena. Akunena kuti polisi ndimeneno ingagwire kumeneko nchifukwa chake yatapa anthuwa kuti akayankhule bwinobwino. Chabwino kuchoka pamenepo tikambe nkhani ya East Bridge yomweno ndi ya serious kwambirino imeneyoyo. East Bridge makosana ndi kampani ina yake yomwe ndi ya ku Romania dziko lina lomwe limatchedwa kutino Romania. Ndiyeno kampani imeneyiyi inapezeka zoonena kuti basitu yapanga mgwirizano ndi makosana atatu amenewawa, a Sam Kawale, a Sosten Gwengwe komanso nde kuti ndani? a Colleen Zamba. Anamenyeka mgwirizano kawoko ndikupezeka zoonena kuti no nkupanga no ma arrangement oonena kuti no inuyo mubwere ku Malawi tikupasani ma billion, a ndalama tikuti ma billion akulephera kuti atchulidwe kuti ma billion angati angoti ndi ma billion tikupasani ma billion a ndalama mubwere tikupasani ndifeyo ndalamazo makwacha mubwere nde mu- mukhale ngati ndalama zija ndi zanu muzafike nde kuti ku msika wa fodya muzizagula alimi fodya alimi akugulidwa fodya alimi akugulidwa fodya mwaiona imeneyo Ndekuti kaya kunena kutino akamgula fodyayo kaya nde akamgulisa kuti, akamgulisa modula kaya kutino kaya iwo azapezapo ndekuti ma profit pamwamba apopo kaya zizakhala motani koma ndekutino panali no zisokonezo zimene zimachitika pamenepapa number one ndi chimenechocho kutenga ndalamazo za boma misonkho yathu ndikuipatsa kampani imeneyi ya East bridge kuti igule alimi amenewawa fodya nde ndalama zija zinaperekedwa mmakwacha Nde pamenono kunazapezeka zoti ku boma kuja akhazikitsa kaya anali ma guy ake omwewa nanga si mu mumvetsesetu kunena kuti anthuwa winayo amagwira ntchito kwa kwa kwa president ndekuti no winayo amagwira ntchito ku department yoyang'anira I think finance ka nthawi imeneyo ya za economy ndalama ku mphika wa ndalama winayo amagwira ntchito no ku Department ya za ulimi. Moti ndekuti fake kuzungulira pa nkhani ya za ulimi, ulimi fodya, fodya, fetereza fodya, fodya, mumvesese no pamenepo apa. Nde kunapezeka zonena kuti no, kampani iyi itabwera, nde kuti inatenga ndalama zija, ah ife tabwera tufuna tigule fodya kuno kuti agule alimi fodya. Nde amene amayenera kumagulaso fodya nde amathandizana ndi akuti Nyasa Tobacco chani kaya, nde kampani ina yake imene imagulaso nde kuti fodya kunoko. Mwaiona? Koma nde kuti awawa anabwera, iyayi ife tizigula fodya. Komano fodya ayi sitikugulani chani mu ma dollars iyayi tikugulani mma kwacha nanga si anapasidwa ma kwacha analibe ma dollars kunapezeka kuti ulendo umene ma guys anagulidwa fodya uja mma kwacha mmalo mona kuti agulidwa chani mma dollars mpaka zinakapanga affect so ndekuti no kuti dziko lino linapezeka kuti no linalibe forex so chifukwa chona kuti ya fodya anagulisidwa mma kwacha sanagulisidwe chani ma dollars koma ma guy awa amamgula ndekutino ndi boma la malawi tingonena kuti makosana amene atatu amenewa amene amagula fodya kugwilitsa ntchito east bridge basi no ife nkuma nkumakhala ngati tikunamizidwa kuti kugula ndi east bridge chonsecho amagula ndi ma guy awawa komanso kugula motani ndalama zake zimachokera kuti ndalamaso za ifeyonso misonkho ya amalawiso ifeyo ma billiontu ma billion ma guy mukumvesesa pamenepo fodya uja amatulusa ndekutino ma billion osati masewera akati asinthidwe abwere nde kuti mmati ndalama ija ikati isinthidwe ibwere mmakwacha ibakhala ma billion oti tinagula fodya ndi ifeyo ndekuti no ndalama zathu anyways i hope zikumveka chifukwa nde eh ngati kuimvesesa zimandivuta ine ndemwe nde kufotokoza ko bwa koma tipitilizeno motere now pamene paja pachitika zotero anthu anagulidwadi fodya mmakwacha yogula kampani imeneyi ya east bridge Komano eni ake ogula eni eni East Bridge anali ngati ndekuti dobadoba komano eni ake ogula eni eni anali ndani anali nde kuti no makosana atatu amenewa awa nde kuti achina nde ti Colleen Zamba amenewa achina nde kuti Sam Kawale ndi ndani ndi uyuyu nde kuti no akumuti Sosten Gwengwe allegedly apolisi akafufuza nkutsimikiza Ndekutino tidzanena kuti nzovomerezeka koma pakanali panopa ape AIJ tu apeza kuti ayiphedula motero. Now apaso mpamene panazapezeka kutino panabwera nyasi kwambiri. Kampani ija itabweraso inapita ndekutino kwa alimi amudziko muno ndikumakawuza zonena kuti akuti iagulatu kuteko iagula ndekutino soya. Alimi ati mubweretse soya wanu mubweretse soya wanu. Soya ameneyo enanunso mpakana mutipase ngakhale fodya yemweyo? Komano ndiye kuti ndalama sitikupasani panopa? Tizakupasani chani? Tizakupasani fetereza. Inu munatipasa ma ejeni angati a belo aja aja ajeni ndiye kuti pamenepo ndalama zikukwana bwanji mwa amene tingakazigula matumba a fetereza muzakhala angati? Azakhala ndiye kuti 20. Okay tizakupasani matumba a fetereza 20 nthawi ikafika. anthu si perekani soya, anthutu kupereka nde kuti chani? Mpakana fodya kupezeka zonena kuti no fe kumadikira fetereza kudikira fetereza fetereza uja mpakana sanatani sanabwere kwabera alimiso pamenepopo East Bridge'tuno imeneyiyi mwaiona nyasitu mukati muzionetu nyasi ndithu koma nde kuti muona kuti ozikolezera ndi ma guy mpaka atapidwa now from there kunapezeka zonena kuti Kampani ija zayambaso kudziwika kuti paja timati ndi ya ku Romaniyatu inalibe ndalama anaipatsa ndalama nkukhala ma guy awawa atapidwawa malinga ndi mmene akuneneramo nde kuti kunadzapezeka zonena kuti no kampani ija kuja nde kuti ku Romania inayamba kukumananso ndi mikwingwirima makumenekuku yakhale ikupanga zinthu zake mwaukaptyali yamba kukumana ndi mikwingwilima pa court mpakana tiyeni nde kunali kulowa mma court kukwenyedwa kukwenyedwa inadyaso ndalama kaya kuti kaya kuti kaya kuti kuti kuikwenya mpakana anapezeka kuti anaipanga declare kuti company'yo inali ngati chani bankrupt inali yoti yotino basi yatha ilibe ndra- ilibe chuma china chilichonse ngakhale akatundu awo imayenera agulise kuti mwina mwake ibweze zingongole zina ndi zina kuti ku romania kuja mwaiona Now awa ayipasa ndalama iyoyo ikufunikirabe ndalama ndalama zonena kuti ibweze zingongole ine ndili ndi ngongole ena ake angongole akundikwenya kwina kwake wina andipatsa ndalama ase tipange ka deal ara mukuyembekezera chani sindekuti ndingotenga ndalama zija ndekuti ndikukapezeka zonena kuti ndikukabweza ngongole kwina kuja kuti mwina mwake ndipeze mtendere ra uyu ngopusa uyu ndikhoza kumponderera awa asanandikwenye ndikabweze ngongole mwaiona inayenda motere That's why ino ndekuti no muona zoona kuti anthuwo kodi ndalamazo zinabwerera kapena anapindula pindulanji zinabwerera ku boma la Malawi nanga si akuti amagula inali ngatibe ngati amagulira misonkho ya aMalawi nde amakagula fodya komano kugwiritsa ntchito dobadoba ameneyiyu indeta dobadoba amene angati akamgulitse fodya uja abweretse ndalama zonse ku boma iye adzatengepo gawo lake kodi ndalamazo zinabwerera njenje zilozilo nchifukwa chake pamenepo pakubwerano ma guy'wa akutani kumangidwa Nde mwayimvano pamenepo? Inetu si khotitu yayi, mumvesese pamenepo. Ine ndikungokupasani zimene a PIJ akufotokozatu nde kuyesabe kuzifotokoza nde kuti mu Chichewa ife awa amaika majinawo mu chizungu. Nkhani ndi imeneyoyo nde likafunsano zonena kuti kodino aija a Sosten Gwengwe, a mayi Colleen Zamba, Nanga nde aija andani a a a a Sam Kawale milandu yawo imene akuwa akuwatchaja ndiyotani? Police akulephera kufotokoza munamva noti tifotokoza munthawi yake zimene ndafotokozazi muona ngat munthu ungangozifotokoza mwa simple? Nde kut ukuyenera ukhale pansi bwinobwino uwerenge ndithu kodi kuti anthu amvesese kuti milandu yake ndiyotani nde kupangano in summary number one akunena kuti Akuluakulu amenewawa akukhudzidwa ndi nkhani za fetereza ogulidwa ku butchery kuti anasowetsapo ndalama zokwana 700 miliyoni Malawi kwacha, 700 chakuti miliyoni Malawi kwacha, kukalipira ku London kuja. Ndalama zijatu sizinaoneke kuti zinayenda bwa fa feterezayonso sanatani, sanabwere. Ndiye anthu amagwiritsa ntchito maofesi awo molakwika chifukwa ndalama zimayenera kumazungulira kumenekoko. Zikuyenera zichoke ku ofesi ya nda? zikuyenera zichoke ku account ya boma ndekuti yomwe inali pansi pa Sosten Gwengwe amene anali nduna yoyang'anira zachuma ikachoka pamenepopo ikuyenera ndekuti no ikafike ndekuti ku office ya ndani ya president kuti ikasainidwe nde osainira zina ndi zina kuti zilongosoke bwinobwino zima document zonse zimafikira m'manja mwa ndani secretary amayi Colleen Zamba zikachoka pamenepopo ndekuti okaziyendetsatso akuyenera akhale chani nduna yoyang'anira cha zaulimi for zokhudzana ndi zaulimi Sam Kawale mwaiona pamenepo nde mukhoza kuonano kunena kuti no anthu atatuwa kodi link yawo ikuyenda motani pamenepapa now mlandu woyamba umene aku zikumveka kuti afuna awa charge ndi umenewo kuti akafotokoze bwinobwino mlandu wachiwiri ndi onena kuti ma guy-wa anakapezano nde kuti no East Bridge kampani ya ku Romania ndikuibweresa kunoku ku Malawi yomwe inali kampani yotino inalibiretu even ndalama anali mphawi madobadoba achabechabe ndikuwapasa ndalama eh iwowatu makosanawa nde mukuziwa kale kuti ali komweko ndithu link yake ndiyomweyi ndikuwapasa ndalama ma guy eh mulibe ndalama tikudziwa tufuna tikupatseni ndalama muime ngati chigoba kutigulira ifeyo fodya kwa alimi koma kutino kuti agulidwe mm forex ife tilibe ndalama zakunja ma dollars nde mumugula mmakwacha ife tiyesetsa kukumenyelani nkhondo kuti mumgule mmakwacha mukamgula mmakwacha nde kuti mukamugulisa kunja akakagulisidwa kunja ndalama zija think zizabwela kunoku kaya tizapanga motani no muzatengapo motani kaya zizalowela ku boma kaya amafuna aziyendese motani sitikuziwa mwaiona mpakana anthu aja anapasidwa nde kuti ma billion amene sakutchulidwa ma figure mpakana panopa. Ma billion amenewo abwere azapange ziti? Zimenezo. Ma guy aja anabwera nde kuti no ndikuzagula fodya uja kwa alimi. Sizinakwanire ma guy aja anapanganso nde kuti ma trick so mpakana ndikukapeza alimi. Tilibe ndalama zokugulirani fodya, tilibe ndalama zokugulirani chani? Soya. Mutipase fodya, mutipase soya, tizakupasani feteleza normal mujeni ngati swap deal ndekuti mosinthana choncho mwaiona kani koma kupezeka zonotino anthu aja anapeleka ndekuti chani fodya anthu aja kupeleka chani soya feteleza uja sanatani sanabwele anthu aja anatenga fodya soya East Bridge anatenga zimenezo kupita nazo kunja kukazigulisa ndalama zinalowela kuti sizuziwika feteleza anthu aja sanapasidwe mwaiona Nkhani yaketu akuti ndiyoterotu. Magaye tikunena zoti notino apolisi ndi amene angatsimikize zonse. Bwanji ndilemekezere pomwepa ngati ndakolakola kuti mwina mwake zimavuta kumveseseka pepani. Kubwereza bwereza kuti mwina mwake muimvesese bwino bwino zimakhala zovuta izizi zoti kuzitenga mu chizungu zitanthauzire zisaluze ndekuti essence yeniyeni. Akutitu.